Agus anois ar an líne tá Ciarán Mac Réamoinn. Is urlabhraí é Ciarán ón bhfeachtas atá ag obair chun Gaelcholáiste nua a bhunú i réigiún Sord agus Mhullach Íde. A Chiaráin, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren. Míle buíochas.
Okay, a Chiaráin, bhí do chomhghleacaí Rachel de Bhailis mar aoi ar chlár Béarla ar Near FM le déanaí agus d'éist mé le podchraoladh den agallamh sin. Sula labhraíonn muid faoin bhfeachtas atá agaibh sa lá atá inniu ann, an féidir leat achoimre a thabhairt dom ar dtús, le do thoil, faoi stair an fheachtais agus faoin éileamh is atá ar Ghaelcholáiste i bhur réigiún?
Is cinnte is féidir. So, mo chomhghleacaí Rachel, bhunaigh sí an feachtas seo thart ar deich mbliana ó shin, níos mó ná sin anois, leis an aidhm a bhaint amach chun Gaelcholáiste a bhunú i dtuaisceart Fhine Gall, go háirithe mórcheantar Shoird. So, ag freastal i ndáiríre ar na daltaí, a théann go dtí na bunscoileanna lán-Ghaeilge, Scoil an Duinnínigh, Gaelscoil Bhriain Bóroimhe, i gceantar Shoird, agus níos mó ná sin anois. Sa lá atá inniu ann, tá ceann eile againn i nDomhnach Bat chomh maith. Ach go bunúsach, an aidhm shimplí atá againn ná go bhfuil rogha ag na daltaí sin ón trí scoil sin freastal ar Ghaelcholáiste inár gceantar féin, mar mothaíonn muid, mar fheachtas, go bhfuil pobal na Gaeilge i mórcheantar Shoird briste. Níl aon rogha acu sa cheantar chun dul ar aghaidh leis an oideachas trí mheán na Gaeilge agus caithfidh siad dul ar ar bhus nó sa charr lena dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí agus taisteal suas go uair a chloig go dtí Gaelcholáiste eile lasmuigh den cheantar anseo, go príomha an ceann sin i nDomhnach Míde, Gaelcholáiste Reachrann agus. Tá ceann eile i mBaile Brigín darb ainm Coláiste Ghlór na Mara agus scoileanna iontacha is ea iad ach, é sin ráite, mothaíonn muid gur chóir go mbeidh a leithéid ar fáil nuair atá Gaelscoileanna seanbhunaithe againn inár gceantar le suas go daichead bliain anuas nach bhfuil an rogha sin againne ag an dara leibhéal i Sord faoi láthair. So tá muid ag troid ar son an fheachtais seo. Táimid ag troid ar feadh tamaill ach tá an troid sin, tá an troid mall ach táimid, táimid réidh agus beimid, beimid ag leanúint ar aghaidh leis, Darren. But sin go bunúsach bun agus barr an scéil agus sórt an achoimre ar, ar an bhfeachtas ar fad. Okay.
An bhfuil aon nuacht nua sa bhfeachtas faoi láthair nó Is cuimhin liom gur dúirt Rachel san agallamh Béarla ar Near FM go bhfuil obair éigin ar siúl agaibh sa Chúil Ní gá duit a insint dom cad é an obair seo Sea. ach an féidir leat An bhfuil obair ag dul ar aghaidh sa Chúil?
Tá obair ag dul ar aghaidh an t-am ar fad beag nach mór. Em so like táimid ag ag féachaint ar na na feachtais eile timpeall na tíre agus em táimid ag ag sort ag leanúint em ag leanúint sort an sampla atá acu em agus níl muid ag iarraidh is dócha b'fhéidir na botúin céanna eh a dhéanamh leis na feachtais b'fhéidir nár éirigh leo. So, an rud a shocraíomar air le déanaí, agus an rud a shocraigh na feachtais eile timpeall na tíre, ná sórt teacht le chéile, agus tá muid ag oibriú air sin ar bhonn náisiúnta anois chun níos mó cumhachta agus níos mó, is dócha, láidreachta a bheith againne mar fheachtas náisiúnta chun freastal ar na riachtanais dara leibhéal de scoileanna lánGhaeilge. Agus sin an tionscnamh faoi láthair na huaire, sin an áit ina bhfuil muid dírithe, mar mothaíonn muid mar shlua ollmhór leis na feachtais eile timpeall na tíre agus tá roinnt acu ann, cásanna cosúil le mórcheantar Shoird, ina bhfuil Gaelscoileanna sa cheantar, b'fhéidir dhá nó trí cinn, agus níl aon Ghaelcholáiste sa cheantar céanna. So, táimid ag oibriú leo siúd chun feachtas sórt náisiúnta a dhéanamh, ach táimid, táimid ag tosú air sin. So, faraor géar, ag an bpointe seo, níl an t-uafás, táimid ag oibriú, táimid ag bualadh le chéile, ach táimid ag iarraidh obair ar an bplean ar dtús, sula bhfoilsíonn muid aon rud, nó sula, sula dtabharfaimid an t-uafás eolais, mar caithfimid aontú ar phlean.
Is dea-scéal é sin, ceapaimse. Ní raibh a fhios agam faoi sin, mar, like, tá seans suntasach ann go mbeidh athrú ann ón rialtas go náisiúnta, nach bhfuil? Ceapaimse, mar tá an rialtas ag ullmhú polasaí náisiúnta don oideachas Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, nach bhfuil? So, like, tá, ceapaimse, b'fhéidir, b'fhéidir nach bhfuil a lán eolas ag ár éisteoirí, nó cuid acu, faoi seo, ach, eh, thar am, an bhliain nó dhá, mar shampla, amach romhainn, tá seans ann go mbeidh athrú ann agus go mbeidh ón Roinn Oideachais agus go mbeidh sé níos éascaí Gaelcholáistí nua a bhunú. An aontaíonn tú go bhfuil seans ann, mar sin? Tá.
Bhí mé féin is Rachel ag comhchoiste Dála an bhliain seo caite agus sula raibh an rialtas nua istigh agus táimid fós ag fanacht ar sórt, ar an tuairisc ón gcomhchoiste Dála sin ach bhí go leor ionadaithe ó na feachtais éagsúla, bhí ionadaithe ó Chonradh na Gaeilge, ón bhForas Pátrúnachta, an pátrún do scoileanna lán-Ghaeilge agus, agus urlabhraí eile. ag an gComhchoiste sin leis an bhfadhb seo agus leis an éileamh a phlé go ginearálta agus go bunúsach socraíodh go gcaithfidh, go bhfuil córas ar leith ar fáil chun Gaelcholáiste a bhunú i gceantar éigin. Mar má tá Gaelcholáistí i scoileanna lánGhaeilge laistigh den scéim chun aon scoil a bhunú, dar ndóigh, leis an méid cainteoirí Béarla sa tír seo, beidh i gcónaí níos mó éileamh ar scoil lánBhéarla má chuireann tú gach éinne san áireamh. But níl sé sin ag díriú isteach agus ag cur luach agus tábhacht ar ár gcultúr, ar ár dteanga náisiúnta agus ar Faraor, mionlach na ndaoine nach ceantair a labhraíonn Gaeilge agus theastaíonn uathu oideachas lánGhaeilge a fháil. So, sin an rud, sin an toradh ba mhó i ndáiríre a tháinig as an gcomhchoiste sin chun scéim a chur ar fáil chun Gaelcholáistí agus Gaelscoileanna a bhunú laistigh den chóras oideachais agus lasmuigh den Ghaeltacht ach ina réimse féin. taobh amuigh de na scoileanna Béarla, agus sin an dóchas atá againne. But, mar aon le gach aon rud leis an rialtas, tá sé mall, agus táimid fós ag fanacht ar na torthaí agus an tuairisc ón gComhchoiste agus an moladh oifigiúil ar a leithéid.
An síleann tú gurb é seo b'fhéidir, ní hamháin daoibh, ach go háirithe feachtais eile freisin, an seans is mó atá agaibh thar an bliain nó dhó atá amach romhainn? Yeah, tá muid ag súil go mór leis, yeah tá muid ag súil go mór leis, agus feiceann muid ar fad, or b'fhéidir go bhfuil trácht, gur chuala tú trácht ar an bhfeachtas, i mBaile Átha Cliath 2 4 6 8 agus go bhfuil ag éirí leo, ach sa chás áirithe sin tá siad ag athrú na pátrúnachta i scoil éigin sa cheantar ó phátrún amháin go Gaelcholáiste so tá sé sin casta go leor freisin. But inár gceantar féin. I mórcheantar Shoird, tá an-éileamh ar áiteanna scoile agus tá an-éileamh ar áiteanna ó na Gaelscoileanna mar, go teicniciúil, sna Gaelscoileanna atá againne anseo sa cheantar, níl aon, mar a déarfá as Béarla, níl aon feeder school acu. mar níl aon Ghaelcholáiste ann. So tá an-chuid deacrachtaí ag na daltaí, ag tuismitheoirí is ag caomhnóirí inár gceantar féin chun áit a bhaint amach ag an dara leibhéal in aon scoil toisc nach bhfuil aon feeder schools ag na Gaelscoileanna inár gceantar. So sin, sin is dócha an, an, an príomhphointe eile atá againn anseo agus bheimis ag súil, like, tá sé níos deacra agus níos deacra ar na tuismitheoirí, na caomhnóirí agus na daltaí sin áit, a fháil sna Gaelcholáistí sna ceantair toisc go bhfuil siad taobh amuigh dár gceantar. Tá muid ag súil go dtuigfidh an Roinn é sin agus go dtuigfidh siad é sin go luath agus go mbeidh athrú ar an scéal do na céadta páistí i ndáiríre sa cheantar seo. Em, yeah, just ba bhreá liom, em, é a lua le, le do chuid éisteoirí ansin go bhfuil leathanach ar Facebook againn, eh, darb ainm Gaelcholáiste Shord Mhullach Íde agus cuireann muid uasdátaithe ansin ó am go chéile agus tá muid ag súil go mbeidh sórt plean action againn, ó Mheán Fómhair ar aghaidh maidir leis an bhfeachtas náisiúnta ionas go bhfuil níos mó luais is dócha leis an bhfeachtas ar fad. So just iarraim ar gach éinne súil a choimeád ar an leathanach Facebook sin agus aon tacaíocht is gur féidir leo a thabhairt, tar i dteangmháil linn tríd an leathanach Facebook. Bheimís fíor fíor bhuíoch agus táimid fíor bhuíoch asat agus as Near FM as an deis seo a thabhairt dúinn.